muli bwanji amalawi nkhani tu ife tili nazo pano ndi zokudziwitsani kuti muzindikire kuti kodi chimene chikuchitika mdziko muno ndi chani maka nyengo ino ya zotsatira za zisankho zimene zachitika lachiwiri wiki yomweyi kapena kuti sabata lomwe lino pa 16 septemba chaka chino cha 2025 zotsatira za zisankho zikanatumizidwa m'madera kuchokera m'madera osiyanasiyana kupita kuja ku tally center ku lilongwe ku bicc kumene kuli tally center ya zotsatira zonse komatu kafukufuku wathu waona kuti chipani cha malawi uh, chipani cha dpp ndi chomwe chikutsogola koma nanga chipani cha mcp chomwe chikutsogozedwa ndi a lazarus chakwera chikuti bwanji za vuta apa takubweretsani nkhani imene ikuchokera ku times kumene akunena kuti kunali bungwe limene lochoka kunja limene linabwera limene limayang'ana za zisankho anthu amenewa anabwera kuti aone uh, kuti zisankho zikuyenda bwanji ndipotu anali ndi press briefing imeneyi molingana ndi mmene iwowa aonera anafotokoza koma nkhani imeneyi ife tikufotokozani bwinobwino kuti muimvetse apatu nkhani yabwera ndi azathu a times komatu iwowa ayilemba nkhani muchingerezi koma ife tili pano kuti tikupatseni nkhaniyo bwinobwino muchichewa kuti muimve kuti kodi iwowa akuti zinali bwanji apeza zotani kafukufuku wawo akuti bwanji kafukufuku amene wachita wokhuzana ndi zotsatira za zisankho zimene zikubwera ngakhale pano tatiyeni apa tiyambe nkhani imene iwowa akunena kuti the international election observation missions are this morning holding a press briefing regarding the 2025 general elections in lilongwe akutero kuti iwowa a international election observation missions amenewa akuti anapangisa uh, uh, mkumano wa atolankhani kapena kuti msonkhano wa atolankhani ku lilongwe maka pa nkhani yokhuza zisankho zimene zachitika za 2025 general elections iwowatu nkhani akupitiriza kunena kuti in, the, in, the, in his statement sadc electoral observation commission uh, seom head of missions themba mlongo mm, mlanganiso masiku says the missions

uh, ndi akutinso amene ali wamkulu wa uh, mishoni imeneyi a themba mlanganiso masiku akuti mishoniyi yaona kuti uh, kafukufuku wa zonse mmene zinachitikira kumbali ya uh, za ndale komanso chitetezo akuti mu nthawi imene kampeni imachitika nthawi ya kuponya zisankho um, ngakhale kufika panopa akutitu zonse zinali zabwino zinali zabwino panalibe chovuta chilichonse akuti he says most stakeholders confirmed that the campaign period was conducted without widespread violence or intimidation, and the political parties as well as independent candidates were able to hold campaign activities freely across the country akutitu iye ananena kuti ma stakeholders anatsimikiza kunena kuti um, nthawi imeneyi ya kampeni akuti anthu apanga kampeni bwinobwino sipadachitikenso zipolowe zilizonse ndipo atsimikiza kunena kuti kampeni yayenda bwino ndipo ngakhale um, makandideti kapena kuti opikisana amene amayima paokha anapanga uh, msonk- misonkhano yokopa anthu bwinobwino popandanso chovuta chilichonse dziko lonse lino la malawi zimenezi ndi zimene iwowa apanga observe kapena kuti zimene apeza apa pankhani kupitira kunena kuti however the mission noted with concern isolated reports of the election tensions and pockets of political violence in, in certain districts including kasungu mangochi and nkhotakota ankhule mwa ichi akuti mishoni iyi akuti yapeza mokhudzidwa kunena kuti malipoti ena amene am- zimene zimachitika zina zake zosonyeza maphokoso zosokoneza zisankho zimene zimachitika makamaka ngati maboma a kasungu mangochi komanso nkhotakota izi zimanapeza kuti kumeneko zinthu zina sizimayenda bwino zinayamba kulowa zipolowe komano akuthokozabe kuti zonse zioneka kuti zochuluka ndi zimene zakhala zabwino kuposa zimene zinayamba kuchitika m'madera enawo Ndiyetu apa pali ndemanga zina zimene anthu analankhula ataona kuti a komishoni imeneyi yalankhula kapena kuti yapereka lipoti limeneli pamene imachititsa msonkhano wa atolankhani lero. Apa tiyambe ndi a Ramsey Lukapo akuti also noted that MBC National Broadcaster denied to other political parties to free and use of their campaign trails as only giving all opportunity

uh, wailesi imeneyi ndipo wailesi imeneyi inangopereka zonse zogwiritsira ntchito kuyendetsera kuulutsira uthenga wawo wa kampeni uh, makamaka kwa chipani chimene chikulamula kwa mtsogoleri ameneyi lazarus chakwera akuti zimenezi ndi uh, concern imene bungwe limeneli lapeza a levison mvula akuti but generally we have a peaceful situation in malawi akuti koma mwa zonse tili ndi um, palibe, tili ndi bata labwino kwambiri malawi muno kulibe zitopotopo iwo akunena choncho mike kamete phiri akuti if chakwera win again this time i'm going to nigeria even if they must call me o- obwako ikwembe there is no problem akuti ngati chakwera angawinenso ine ndikupita ku nigeria kakanditchula dzina limenelo loti obwako ikwembe akuti palibe vuto lililonse zinthu zikusonyeza kuti mwina kusagwirizana ndi zomwe achakwera akhala akuchita mu nthawi imeneyi nzimenetu apa tinganene pamene ashadreki uh, chindiwo uh, kalombola akunena kuti i heard this speech is really uh, apakati iwowatu akunena chimenecho kuti ayi anamvera akuti speech imene amalankhula mkulu ameneyi wa bungwe limeneli la um, international election observation mission pamene uh, ndamanga ina ya kingsley c uh, lambulira kuti mukuphamulatu saundi eh akuluti iwo akuti mukuphamula saundi izi ndi zina za ndamanga ndamanga ndi zambiri zedi amalawi sitingakwanise kupatsani zonse chifukwa ife tikutopesani kuti mukhale mukuona zimenezo komano apa tateni mutangomvera ka spichi pang'ono imene mkulu ameneyi amapanga present kapena amapereka pamene amachititsa press briefing yakeyi kuti muziwe kuti kodi zimene akunenazi ndi zimene zalembedwa ndi a times zikugwirizana bwanji koma ife tili nacho chiyembekezo kapena tili nacho chikhulupiriro kuti amenewa akunena zoona tapangani tapangani subscribe channel chimenechi cha gramax kuti inu muzilandira zambiri muziva zochuluka kuti kodi mdziko muno zikuti bwanji ndipo tili pano kuti tikupatsireni zonse zokhudzana ndi chisankho chimene chachitika mu mdziko muno chaka chino cha 2025 timakunyadirani amalawi koma takhani pamenepo pamene tikupasani video imeneyi kuti inu muonere